ɛɛ ansaridini tɔnden don o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kɔsadanin na ko mɛ da ye ne y'a mɛn a tigi la ale yɛrɛ de ye wulikajɔw kɛ ni ka ayiwa plɛnti kɛ ɛɛ min ye plɛnti yɛrɛ ye ayiwa ale de y'a kɛ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ maa naani bonyako kan ɔ a min ye plɛnti kɛ a ye plɛnti kɛ kun min na ale yɛrɛ de b'a dɔn ayiwa a ye plɛnti kɛ kun min na o tuma an ni a bɛna masala bi an b'a fɛ a ka foli di arajo patiroti lamɛnbaaw ma fɔlɔ ɛlibi i ni sɔgɔma kori baasi t' la amadi tɔɔrɔ t' la ɔhɔ tɔɔrɔ foyi t' la hɛrɛ wala kosɛbɛ kosɛbɛ foli lase an ka dentɔn de bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase an kanubaw ma an kanubaw minnu ye an ka taabolo minɛ ka baaya kɛ ka kɛ silamɛba ye kosɛbɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma
ɛɛ foli mɛnna ni o tɛmɛna ka bɔ yen sa ɛɛ ɛlibi an y'a ye k'a fɔ kɔsa in na mankan kɔni wulila mankan in kɔni kɛra mankanba ye ɔ bɛɛ lajɛlen kɔni y'a dɔn hali maa min tɛ misiw min yɔrɔ la filindi ni maa min ye ayiwa alisilamɛya bunakun jateminɛ ɛɛ a mankan sɔrɔ man go ɔ nka ni maa min ye e ɲininka mankan min wulila kɔsa danni na mankan yɛrɛ kun ye mun ye cɔyi n'i bɛ se k'o fɔ an ye an bɛ ala fo ka ala barika da mankan ma wuli parce que mankan ɲɛsiran ye o de ye anw yɛrɛ bila nin sira kan parce que mankan ye mun ye ni olu ye bɔli min kɛ n'an kun bɔra k'an kɔgɔ da u la walima u ye nɛni min kɛ n'an kun y'an ta sara u la walima u ye yamaruya min kɛ ko ka taa an faga n'an fana tun ye o ɲɛsin u ma bɔn an y'o bɛɛ de ye k'a ye ni ko ta an bɛ don kɔnɔ donc mɔgɔ o mɔgɔ ye o sira ta i b'a fɛ ka jamana in de ci anw y'a ye anw ye jamanaden ɲumanw de ye komi an karamɔgɔ ye laɲini min kɛ an fɛ ko an ka kɛ jisuma mananin de ye ka tasuma faga o de kosɔn an sɔrɔla ka wuli ka se sariya ma n'o ye mali sariya ye ka taa an ka degun da u tulo kan donc o de sababu ye o de mankan bɛ dugu kɔnɔ ɛlibi mun yɛrɛ y'i puse ka taa plɛnti yɛrɛ kɛ wala bɔn min ye ne puse ka taa plɛnti kɛ o ko jɛlen don bɔn a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko ko in daminɛna bi bi ko tɛ k' an karamɔgɔ n'o ye Mahmoud Dicko ye k'o to haut conseil président na nin ko kelen in ɲɔgɔnna delila ka kɛ denmisɛn dɔw wulila réseaux sociaux kan k'an karamɔgɔ fa neni kosɛbɛ k'a ba neni ne y'a mɛn a ma bɛn n ma a ma bɛn n ma ne yɛrɛ de wulila ka se haut conseil la ka taa an ka plainte kɛ haut conseil la k'a fɔ anw denmisɛnnin minnu bɛ yen n'anw ye silamɛw ye anw tɛ jɛn n'a ye an faw ka neni janko an ka karamɔgɔ ko o tuma na Mahmoud Dicko u ye neni min kɛ a filɛ nin ye USB kan i yɛrɛ k'a lamɛn o tuma na a ye mɔgɔw wele a ka kuma mɔgɔw fɛ n'u ma nin dabila nin bɛ na ni ko ye min cɛ ka jugu parce que mɔgɔ si tɛ jɛn n'a ye ka karamɔgɔ ka neni kosɛbɛ o selen Mahmoud Dicko ma don min na Mahmoud Dicko ye bɛɛ wele misiriba la hakili b'a la weleli kun de kɛra nin ne de taara k'a filɛ yen bon Mahmoud Dicko bɔra yen ala sɔnna a ma an karamɔgɔ serif usman madani ayidara nana o nalen a juguyara u ye neni kɛ ne taara plainte kɛ haut conseil la kelen tɛ fila tɛ Ɛɛ an balima wahabiyaw yɛrɛ y'o seereya u ka WhatsApp kan u ka groupe kan u ko ko vraiment an ye ko kun dɔn n'i y'a ye LB taara ka taa an wele fanga la a taara siɲɛ fila haut conseil la haut conseil mɔgɔ ma foyi fɔ a la ka imam Mahmoud Dicko to yen n taara n taara o bɔlen kɔfɛ serif usman madani ayidara aw nalen yen n taara n taara siɲɛ fila mais nin foyi ma bɔ a la donc anw t'a fɛ fitinɛ ka wuli an tɔgɔ la an bɛ se jɔnni ma o ye fanga ye o sariya de bi maliens bɛɛ kunna kosɛbɛ olu ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ ka tiɲɛtigi ka tiɲɛ d'a ma ka jotigi ka jo d'a ma donc o de ye ne se tribunal la kosɛbɛ commune quatre procureur fɛ yen ka taa an ka plainte don ayiwa an y'a ye k'a fɔ i kɔni i ye plainte don ɔ nka an b'a fɛ ka i ye plainte don jɔn ni jɔnni kama a n'a kun kun ye mun ye Ne ye plainte don mɔgɔ fɔlɔ min kan o de bɛnna an karamɔgɔ ma n'o ye madu tarawele ye u b'a fɔ a ma ko tarawele ba mais plainte donna ale yɛrɛ kan kun min kama ale ko ko silamɛya donkan tɛ baya ye baya yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ a bɛ daminɛ ni tawhidi ye n tɛ fila fara ala kan n tɛ sonyali kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ mɔgɔ faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'o kɛ ale ko k'o tɛ silamɛya donkan ye a y'a qualifié k'a fɔ sitanɛ ka tɔn donkan de don a y'o fɔ a da la tɔn donkan de don. dogo don n y'a dɔn voilà o don k'ale don bɔn maintenant anw y'a ye ale ka kuma kɔfɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'o olu ye wahabiya alimamu ye olu sɔrɔla ka bɔ ka nɛnini kɛ ka anw yɛrɛ qualifier k'anw ye dangadenw ye k' an ka kan ka faga u ka eh, kalandenw yɔrɔ bɛ yen minnu n'u bɛɛ bɛ jɛkulu kelen na olu yɛrɛ tilala ka bɔ ka an fa neni k'an ba neni k'an karamɔgɔ fa neni k'a ba neni o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ka tila ka yamaruya kɛ ni an fagali ye ka tila k'a fɔ olu yɛrɛ hali n'olu ma se k'a kɛ mɛ ni silamɛ o silamɛ y'a kɛ u bɛ fara u kan k'an faga n y'a dɔn e yɛrɛ ye a sɔn lamɛn ayi tiɲɛ yɛrɛ la nɛni tɛ se ka jouer hali arajo yɛrɛ la parce que eh, n'i y'a sɔrɔ i ye mɔgɔ masa nɛni cogo dɔ la mɛ i bɛ ba nɛni yɛrɛ yɛrɛ min dɔn an bɛ hakɛto ɲini kɛ ka ba tan yɛrɛ ka c'est-à-dire i bɛ nɛni dɔn wa ne yɛrɛ kɔni m'a dɔn maa minnu bɛ n'o bɛ ayiwa denmisɛnnin i b'a sɔrɔ carré kɔnɔ olu bɛ se ka ɲɔgɔn ba nɛni nka diinɛ yɛrɛ kɔnɔna na alisilamɛw ba nɛni ɲɛjɛ yɛrɛ siga foyi t'a la o de don dɛ wa a tɛ se ka jouer n'i y'a jouer sisan an jalakibaga bɛna caya n'o tɛ tiɲɛ n'a bɛ n kun mɛ n'an y'a jouer sisan jalakibaa bɛ caya wala an bɛ siga t'a la parce que eh, mɔgɔ minnu kan ka éducation yɛrɛ basigi olu yɛrɛ ko ko jamana jigi y'olu de ye aw de kan ka kɛ éducation kɛbaw ye ka mɔgɔw ka jogo ɲuman don mɔgɔw la bɔn ni aw yɛrɛ kɛra banɛnikɛlaw ye ko aa éducation ɲɛ man di bilen ni aw yɛrɛ kɛra fanɛnikɛlaw ye wa surtout a tɛ ka mɔgɔ si fa nɛni a tɛ ka mɔgɔ si ba nɛni fo hali min bɛɛ ko ko la ilaha ilala Muhamadu rasulullahi bɔn n' o y'a sɔrɔ aw ka taabolo de ye tiɲɛ ye mɛ a t'o kɛ mun na aw ko anw ka taabolo de ye tiɲɛ o de b'an se alijinɛ ma a y'a ka taabolo kɛ anw fana ko an ka taabolo de ye tiɲɛ ye n'o ye baya layidu wɔɔrɔ ye ka jogo dilan ka jogo dilan ka jogo dilan o de b'anw se alijinɛ ma ɛ mɛ an ta bɛɛ t'i ta kɛ awɔ n'an sera yen n'an sera yen ala bi a ɲɛnabɔ mɛ n b'a f'i ɲɛna anw ta hɛrɛ bi maa caman kan koyi ɛ mɔgɔ o mɔgɔ sɔnna ka layidu ta ko n ti jɛnɛya kɛ ɛ i muso ma kisi a kisira i den ma kisi a kisira mɔgɔ min sɔnna ka layidu ta n ti mɔgɔ faga Ɛ ni bɛɛ kun y'o layidu ta Mali kɔnɔ yan, n ko y'a sɔrɔ Mali sumana, anhan, donko juguya kɔni na dabila, Mali yɛrɛ kalayalen bɛ mun kama bi, anhan, fagali, anhan, fagali bɛ kɛ ka kɛ fan bɛɛ, anhan, ni bɛɛ kun ye layidu ta ko n tɛ maa faga, anhan, walahi joli kun bɛ jɔ Mali la, a bɛ jɔ, ni bɛɛ kun ye layidu ta ko n tɛ namara kɛ, anhan, ɛ mɔgɔw bɛ kule min na, anhan, olu yɛrɛ bɛ kule min na ko faamaw y'a dun, anhan Ɛ minisiri bilari ale ma bɔ ka taa ka taga marisi kɛ fɛn kɛnɛ kan a ye marisi kɛ mun na ko fanga min bɛ yen k'o y'a dun ɛ mɛ ni bɛɛ tun tilenna ka kɛ laadiri ye o tun bɛ fɔ o ma ayi mɛ ni dabaliya banna dabaliya banna maliko la mɛ filɛ n b'a f'i ɲɛna ne kelen ka nin plɛti don a kɛra ko kabako ka ye kangari da yan cɛ ka ye kangari da fara cɛ k'a ye e mini minisiri de bɔra ka taa k'ale bɛ taa ka mɔgɔw kɔkɔrɔma dondon mɛ ne ma jigin a la parce que mɔgɔ n'i ye mɔgɔ nacogoya dɔn i tɛ jigin a la ne b'a dɔn minisiriw bɛ ta de kadiribaw minnu ye kalan kɛ faamu b'u la éducation b'u la mɛ minisiri min taara k'a bɔ hɔrɔnya min b'aw la o de ye duba in de yan ye mɔgɔ ladon min b'aw la minisiri de de la sante wala merci eh, ni ni ale bɔra en réalité ni ko bɛ tribunal ka bolo kan o kɔrɔ ye ko a bɛ sariya ka bolo kan

Ka dan ka baara kɛ tiɲɛ kan an bɛ mɔgɔ dɔn yan nɔ bilayi olu sɔnna u den ka taa kaso la u sɔnna u fa ka taa kaso la k'a sababu kɛ a ye jamana sariya sɔsɔ ka fanga b'u la u tun bɛ se ka ko bɛɛ kɛ u ko jamana ni mɔgɔ mɔgɔ ye jamana sariya sɔsɔ sariya bɛ bɛɛ sanfɛ don min na olu yɛrɛ bɔra ka faama dɔ gɛn k'a ka taga k'olu yɛrɛ ko jamana sariya b'o faama sanfɛ o ma fɔ a fɔra Aa mɛ mun ye minisiri se ka na ne t'a dɔn a tun taara marisi de la wa walima ale ka baarakɛyɔrɔ mɛ ka jamana yɛrɛ baara bila yɔrɔ nin gɛlɛyara gɛlɛyara mɛ anw bɛ dugawu de kɛ anw tɛ foyi fɔ minisiri ma ko ala ka kiiti tigɛ an n'a cɛ amiina ɛɛ yɔrɔ in na kuma caman bɛ mɔgɔw bɔra en réalité ka taa ayiwa ka e na plɛti kɛra yɔrɔ min na o ye komini katiri tiribinali mɛ mɔgɔw bɔra maa caman bɛ olu t'a kalama ko min yɛrɛ kɛra plɛti kɔni kɛra mɔgɔw y'o mɛn plɛti kɛra plɛti kɛra nka plɛti kɛra fɛn min kama kun min kama maa caman bɛ yen ayiwa i b'a sɔrɔ olu t'o kalama mɛ fo mɔgɔw k'a faamuya ko nɛnini cɛjugu dɔw de kɛra hali minnu tɛ se ka tɛmɛ arajo la yan walayi dɔw bɛ yan sisan ne y'a tɛmɛ mɔgɔw bɛna ne yɛrɛ jalaki mɛ minnu bɛ se ka tɛmɛ eh, min y'a jira k'a fɔ ko eh, Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ko k'a n'a somaw ka maa caman fɔ ko k'u bɛɛ jɔ ko k'u bɛɛ jeni o ye ka wele bila mɔgɔw ma ayiwa ka taa ko ma ko min bɛ yen n'o ye violence ye sariya dun fana b'o kɔ ayiwa ne tun b'a fɛ Ɛɛ o yɔrɔ in i ka o lase alisilamɛw ma an k'o yɔrɔ lamɛn an ka sɔrɔ ka ɲininkali dɔ tɛnku i la i bɛ taa plainte kɛ waati min na o kuma fana bɛ yen est-ce que Serifu Usumani Madani Hayidara voilà an y'a k'a la voilà Hayidara ka du ci k'a jeni ne man kan k'a kɛ dɛ nka ne nana yɔrɔ kelen kɔni ɲini bi n y'a mɛ don o don k'a fɔ ko silamɛ dɔw sɔnna k'a labɛn silamɛ gurupu o gurupu n'a sɔnna k'a labɛn k'a fɔ ko bi an bɛ taa Hayidara ka du ci k'a jeni ka Hayidara n'a muso n'a denw minɛ a n'a kanuɲɔgɔnw ani ansaru k'u minɛ k'u jɔ ka tasuma bil'a la k'u jeni ni silamɛ gurupu fɛnw y'a bolola don o don inshallah anw fana y'an kan di aw ma an bɛ taa fara aw kan an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a ban ayiwa n ye nin faamuya ni ale yɛrɛ tɛna kɛ nka a bɛ maaw wele k'a kɛ ni maa min ko k ko a b'a kɛ ka taa Hayidara n'a ka kalandenw n'a ka du n'a muso k'u bɛɛ jɔ k'u bɛɛ jeni ɔ ale ka kɔrɔfɔ bɛnna o de ma o yɔrɔ i ye plainte kɛ nin fana kan n ye plainte kɛ nin kan min kɛra kabako ye ɔɔ n taara an taara nin fɛ yen an bɛ taa convocation di a ma an y'a sɔrɔ a yɛrɛ tɛ a fɛ yen a tun bɛ minɛ donc an ye ɲininkakali kɛ u ko an ma ko ala ka lajarabi dɔ y'a sɔrɔ ko a yɛrɛ ka kalanden dɔ bɛ yen musomannin don musomannin fitinin don ko a binna o de kan subhanallah donc olu somɔgɔw fana y'a wele tribunal la donc bi a bɛ kasobonba la a kɛra tiɲɛni ayiwa a faamuna nin tɛ baya nafa dɔ ye a nafa dɔ ni ale yɛrɛ tun ye baya kɛ k'o jira a ka kalandenw na nin tun b'a sɔrɔ a nin t'a sɔrɔ ayiwa Elbe yɔrɔ dɔ fana bɛ yen fo an ka ɲininkali k'i la dɔw Jabi ta kunun a élément a bi yan ne tun b'a fɛ Jabi ta yɔrɔ in n'i bɛ se k'a bɔ parce que a fana ye dɔgɔyalima de kɛ a ye nɛni de kɛ a ye dɔgɔyalima kɛ parce que ale yɛrɛ y'an qualifié ko ni Hayidara kumana dɔrɔn k'an bɛ kule ko Hayidara a ka misiri kɔnɔ an bɛ kule ko Hayidara ka sin k'a fɔ a ma de ko dangaden ninnu ale fana y'a yamaruya kɛ ko anw kan ka faga de ni silamɛya sariya yɛrɛ bɛ yan nɔ aw se k'o yɔrɔ k'a la an bɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan kɔmi mɔgɔw y'a faamu a bɛ bɛɛ kunna a bɛ bɛɛ kun a bɛ bɛɛ kunna parce que ninnu yɛrɛ ka laada de ye n'u bɛ n'u y'i tɔgɔ tiɲɛ dɔrɔn u b'a di bɛɛ ma wa u bɛ wari fana sara fana ka mɔgɔw bila k'a partager n tɛ kabako f'i ɲɛna ne yɛrɛ terikɛ dɔ ye n wele ko a ko basiru ko i ka nin ko in ko in yɛrɛ ye hɛrɛ dɔ sɔrɔ a la koyi ko kuma min na i taara plainte kɛ ko wagabiyaw ye wele bila mɔgɔw ma k'ale yɛrɛ taara ko u ye waa fila d'ale ma k'ale ka kɛ sansi sɔngɔ ye ko bɛɛ ka bɔ ka taa Camp un da la ko u ka mɔgɔw welelen don yen ko n'u ma bila ko kaɲɛ ko ka suguw bɛɛ datugu ko wagabiya ko tɛ fɛn dɛ mais ka sugu bɛɛ datugu maaw ka bɔ dɔrɔn Mais mɔgɔw ka bɔ mun kɛra ka wari di mɔgɔw ma k'u bila parce que olu delilen bɛ min na o de ye ka jamana ci olu delilen b'o de la convocation dir'i ma k'i ka taa ka taa jaabi o sera nin na mais ne t'a dɔn ninnu cɛya yɛrɛ ne t'a dɔn cɛya yɛrɛ ye min ye mali kɔnɔ tuguni bon Elbi an bɛ fɛ k'i ɲininka yɔrɔ dɔ la plainte e b'a kɛ waati min na an bɛ fɛ i ka tiɲɛ fɔ an lamɛnbagaw ye barisabu ye baaya kɛ i ka tiɲɛ fɔ est-ce que Chérif Ousmane Madani Hayidara tun b'a kalama e bɛ ko in kɛ waati min est-ce que tɔndenw bɛɛ lajɛlen Ansar président président international e y'u ladɔnniya i yɛrɛ ansaridiini tɔnden i sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ sigida naaninan ma ni n ma fili mais est-ce que e bɛ plainte in kɛ waati min na e ye Hayidara ladɔnniya
plainte a jɛyara u yɛrɛ bɛɛ ye u tagalen n u kelen u wele u y'a fɔ fɔlɔ Hayidara y'an weele Hayidara y'an weele mais yɔrɔ n'i taara n'i convoquera n'i taara mɔgɔ min ye plainte k'i kan o de tɔgɔ tɔgɔ ko a ma u k'u ma ko mɔgɔ min y'aw weele o ye Mohamed El Béchir Kumare de a ko membre de l'association Ansar Dine il y a trente ans yɔrɔ kɔni c'est clair et net Hayidara tɔgɔ t'a la Ɛɛ tɔgɔ tɔgɔ t'a la ne y'u weele ni mon propre nom don min fana ne bɛ taa ka taa n ka plainte kɛ Haut Conseil la ko diko le na ne taara ni n tɔgɔ de Diko t'a dɔn ne ye Ansar Dine mɔgɔ ye cɛ si t'u la min b'a dɔn ko ne ye Ansar Dine mɔgɔ ye ne taara ni n tɔgɔ de parce que silamɛya bɛ kɛ ka lagosi donc o la ni cɛ bɛ baara kɛ i b'a kɛ i yɛrɛ tɔgɔ de la i t'a kɛ mɔgɔ tɔgɔ la Hayidara t'a kalama a ka denbaya mɔgɔ si t'a kalama ansari t'a kalama association Ansar Dine président international national si t'a kalama
ne taara a kɛ ni n yɛrɛ tɔgɔ ayiwa a faamuna bon ni o tɛmɛna ka bɔ yen ɲininkali wɛrɛ min bɛ yen n'an ye faamuyali sɔrɔ a la i dusukun tɔɔrɔlen o de taara a to i ye nin plainte in kɛ wa plainte minɛna fana wa procureur fana ye baara kɛ ni a ye bon kuma min na Hayidara y'a mɛn k'a fɔ k'e ye plainte kɛ a ka réaction kɛra mun ye bon a ye bɛɛ b'o kalama parce que a ye eh, ɲɛmɔgɔw a ye bɛɛ tɔnden bɛɛ lajɛlen wele ɔhɔ fitirida fɛ Eh, fitirida fɛ ɔhɔ De- sani n yɛrɛ b'o seereya parce que n yɛrɛ welela ma ɔhɔ n y'a dɔn eh, yɔrɔ bɛɛ fara Hayidara ka misiri yɔrɔ bɛɛ kɔnɔna fara. wayi c'est vrai hali sigiyɔrɔ ma sɔrɔ ɔhɔ O ka fɔ la comme ne ye plainte kɛ ne bɛ Haidara dɔn ne yɛrɛ ye n ka téléphone faga parce que n b'a dɔn ni Haidara ye nin mɛn a bɛn a ma a tɛ bɛn a ma a bɛna n jalaki wa a bɛna n bila ka ko n ka taa n ka plainte bɔ bon ne tun ko n mago bɛ min na vraiment faamaw ka ninnu wele k'u lamɛn Faamaw ye kalan dɔ de kɛ n'u ye mɔgɔ ye dɔrɔn k'i lamɛn u b'a dɔn min b'i kɔnɔ u b'a dɔn i b'a fɛ ka min kɛ bon hali ne yamaruyara Haidara fɛ ko taa plainte bɔ o b'a sɔrɔ faamaw yɛrɛ ye ko dɔ sɔmi sɔrɔ ninnu ka kuma na bon ne ye n ka téléphone bɛɛ faga n ma mɔgɔ si lamɛn puis encore fana n taara n ka so ka taa n da ye mɔgɔ si ni mɔgɔ mɔgɔ nana N ka da sɔgɔlen don da la mais n ye n karamɔgɔ ka kuma mɛn bon vraiment a digira n yɛrɛ la dɔɔnin parce que ne t'a fɛ ka ko kɛ min bɛ digi Haidara la ne t'a fɛ ka ko kɛ min bɛ digi Haidara ka denbaya la ne t'a fɛ ka ko kɛ min bɛ digi Ansaruw la Haidara de ye an labɛn ka jogo ɲuman don an na bon mɔgɔ min y'i labɛn ka jogo ɲuman don i la i t'o sara sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ Donc n kɛlen k'a mɛn ko a digira Haidara la a digira n yɛrɛ la an ma bɛn ma o de la an taalen procureur ɲɛkɔrɔ sani an ka don kuma yɛrɛ kɔnɔ n tun b'a fɛ k'a fɔ walayi n tun t'a kanu procureur ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ bilen n tun b'a fɛ ka n ka plainte bɔ mais an sera sariya ma an sera sariya ma mais procureur y'a jira n na k'a fɔ yan ye sariya de mais ale fana ye silamɛ de ale bɛ se k'a fɔ ale ye silamɛ ye ale ka silamɛya b'a bolo ka tɛmɛ anw bɛɛ ta kan ale ye silamɛ de wa a b'a dɔn a bɛ sira min kan n'a sara nin kan a bɛ don alijinɛ kɔnɔ a ko mais i bɛ diinɛma bɛɛ ka bonya n'a ka karama mɛn k'a sɔrɔ u ka taabolo ka ca chrétiens bɛ yan nɔ u ka taabolo ka ca taabolo wɛrɛ mɔgɔ bɛ yan nɔ minnu ka taasira ka ca kosɛbɛ i t'olu si ye ka mankan kɛ i t'u si ye ka se ɲɔgɔn ma u ye min faamu u ka taabolo la bɛɛ bɛ baara kɛ n'i ta ye kosɛbɛ ni min ma min faamu i b'a fɔ a ne ma nin faamu ne y'a faamuya tan nɔ olu bɛɛ tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ka taa n'u ka sira ye kosɛbɛ ko normalement ko o conseil kun kan ka kɛ nin kɛbaga de ye Mali kɔnɔ aw kun kan ka kuma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ aw yɛrɛ bɛ taabolo min na aw ka o taabolo aw k'o baara kɛ aw ka mɔgɔ wɛrɛ fana to yen o k'a ta kɛ ko ni ala tun b'a fɛ an bɛɛ ka tugu taasira kelen kɔ ko mɔgɔ kun t'o sira jira ala la ayi ala kun da ye dɔrɔn k'a fɔ kɛ tan an bɛ kɛ ten an bɛɛ ka taa nin da sira in fɛ banna ko bon n'i y'a ye ala ye sira caya donc ala mago bɛ ko dɔ de la an bɛɛ k'an ta kɛ ala ka taa an sara bon procureur ye jɔ jɔyɔrɔ min na olu yɛrɛ ye procureur fo ka procureur barika da k'a fɔ vraiment tiɲɛ yɛrɛ la Haut Conseil de côté a premier vice président n'o ye kɔntaw ye a ko ni médaille kan ka di mɔgɔ ma mali kɔnɔ ko médaille kan ka di e ma ko n' ala sɔnna a ma an bɛ médaille d'i ma procureur ye ni baara ɲuman min kɛ k'u bɛ médaille d'a ma k'u bɛ médaille d'a ma a y'o fɔ procureur ɲɛna ka procureur tigɛ fila kɔrɔta ko i ye min fɔ i ye tiɲɛ fɔ a ko ni médaille kan ka di mɔgɔ ma Mali kɔnɔ a kan ka di e ma. Ne ko n ko bon n ko procureur n ko kɔntaw ye ne fa de ye. n ka mɔgɔ bonyata don depuis ala ka n da n m'a dɔgɔya n ko procureur ma n ko degun ye kɔntaw sɔrɔ don min na anw kelen k'a mɛn anw ye bɛɛ wele an ka misiri la ka dugawu kɛ kɔntaw ye o dugusajɛ de kɔntaw kibaruya dɔn O kɛra n bɔr'o kalama, a yɛrɛ yɛlɛma ka ne lajɛ procureur ko ko ale b'o kalama, anhan, a n ko bon n ko Ma Tarawele, ɔn, n ko depuis ne y'a ye don min na ne karamɔgɔ b'e bonya, ɔnhɔn, ne ka mɔgɔ bonyata ye e ye ne m'i dɔgɔya, ɔnhɔn, n ko est ce que i b'a kalama i ka conférence foyi ma kɛ centre islamique la ne ma taa min na, anhan n ko o ye kelen ye a filanan fana n y'a ye k'a fɔ ko n y'a mɛn k'a fɔ ko i bamuso man kɛnɛ a tun bɛ fɛn na dɔgɔtɔrɔso in na u b'a fɔ ko ATT dɔgɔtɔrɔso min jɔ ka Luxembourg Luxembourg la karamɔgɔ yɛrɛ taara a fo yen bon a y'a sɔrɔ ne bɛ yen n taara ka taa foli bila a ba n ko mɔgɔ min ye o kɛ e ba ye est ce que juguya b'o kɔnɔ ayi n ko mais anw ma dɔ yɔrɔ fɔ baya kɔ anw fa tigɛ ka nin an m'a fɔ ko mɔgɔ ka engagé la dɛ ko anw de bɛ engagé ka layidu di ala min y'a faamu i bɛ don ni min y'a faamu i bɛ don awɔ ɛ mɔgɔ min ko ko k'a ti jɛnɛya kɛ e ko ko ka u ka u ka jɛnɛya u k'a fɔ k'a ti jɛnɛya kɛ k'o ye sitanɛ ka tɔn donkan ye o tuma na jumɛn ye ala ka tɔn donkan ye min jɛnɛya kɛ yan et puis fo yɔrɔ dɔ ka faamu n'ayidara y'a fɔ ko eh, seli tɛ silamɛya ye ah. kuma ye kɔrɔ de b'a la ah. n'o tɛ ayidara yɛrɛ bɛ seli ayidara ka tɔndenw bɛ seli ayidara ka maa bɛɛ maa ma b'a nɔfɛ ah. seli waati si tɛ tɛmɛ u kan ɔ mais mun de la ayidara y'a fɔ ko seli tɛ silamɛya ye f'i k'o de ɲɛɲini i k'o dɔn n'i selila ɔ f'i jogo ka ɲɛ siga foyi t'a la siga t'o la o ah. voilà donc euh, maintenant LB mhm. euh, waati min ni aw welela euh, procureur ɲɛkɔrɔ nin kuma bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ k'a ban ɔ jalaki jumɛnw parce que fo i k'i ka plainte retirer mhm. ɔ jalaki jumɛnw kɛra mhm. jalakitigiw jɔr'u ka jalakiw kɔrɔ k'a fɔ an ye nɛnini kɛ donc procureur ka sɔrɔ ka plainte retirer est ce que hali plainte retirelen mɔgɔ minnu ye nɛnini kɛ Ayiwa e ye plainte retiré est-ce que o b'a to procureur tɛna tɛmɛ n'a ka baara ye wa parce que procureur yɛrɛ ye a fɔ ko ale ye tarawele ka kuma lamɛn tiɲɛ yɛrɛ la ko tarawele ma anw nɛni a ka kuma na a ko mais i ye ibrahim jaabi numéro deux n y'o fana ka vidéo lamɛn min fɔra k'e y'o kɛ tiɲɛ yɛrɛ la e y'o kɛ i y'u nɛni wa i ye Yamaruya kɛ n'u fagali bon ne sɔrɔla k'a fɔ ko mɔgɔ fila ninnu komi olu ma t'u ka convocation lamɛn procureur ne ye n ka téléphone dayɛlɛ k'o son fitinin jouer procureur yɛrɛ ɲɛna procureur yɛrɛ ko k'an na anw yafara ninnu ma k'ale tɛ yafa ko nin tɛ diinɛ ko ye ko nin ye dangadenya ye fanɛni banɛni yɛrɛ a ɲɛjɛ k'an jamana Ayi a ma se nin yɔrɔ la ko hali n'aw y'an ka plainte retiré ko ale yɛrɛ bɛ k'ale bɛ ninnu nɔfɛ ko dɔw yɛrɛ fana bɛ yen o ye diko nɛni a b'o nɔfɛ bon maintenant sisan ne ko an kɔni ye a jateminɛ k'an ka plainte retiré ka bɔ imam tarawele kan ani jaabi numéro deux kan ibrahim musa jaabi numéro deux kan bon tɔ fila ninnu minnu ta kɔni kɛra fanɛni banɛni an ka plainte b'olu kan

Bon n'a fɔra i ye haut conseil ɲɛmɔgɔ ye a ka sigili don a ma kɛ an si kɔ k'a fɔ an bɛ parti pris kɛ o tɛ a sigi don n m'a dɔn hali bi n'i yɛrɛ tun bɛ yen a sigi don minnu ye sunamɔgɔ ye wo n'an b'a fɔ ten wahabiyaw minnu bɛ n'u bɛ taabolo kɔrɔlenw na a ma kɛ k'a fɔ sɔsɔli yera a la dɛ hmm. bɛɛ de sinna ka wuli k'i jɔ ko an jɛra n'a ye hmm. serifu usumani madani hayidara e ka kɛ haut conseil islamique ɲɛmaa ye mamudu diko kɔ a kɛra tan de bɛɛ jɛnna n'a ye salle kɔnɔ k'a fɔ ma hali maa kelen sɔrɔla ko a tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni ma jɛn n'a ye ka d'a kan hayidara ye baya ko kuma min fɔ o baya ko kuma in ne ma jɛn ni o ye an m'o mɛn mais ne ka balina ko nana kɛ mun ye ko taalen ɲɛfɛ waati min ni haut conseil bɛ ka baara kɛ ɲɔnɔn n'a lamini komini tan ni fila basigi bɛ se ka na cogoya min na waati kelen de la an balila ka na nin mankan sugu ninnu mɛn mais ni maa min ye e yɛrɛ ɲininka mun de nana ni nin mankan bɛɛ ye ne yɛrɛ m'a dɔn min nana ni nin mankan bɛɛ ye ɔhɔ parce que ne yɛrɛ bi ye hakili ye jateminɛ kɛ ɔhɔ don min na ninnu kun welela ka ɲɛ na ɔhɔ an ye an ka karamɔgɔba dɔ y'u cɛ la ɔhɔ karamɔgɔba min ni a ye baya kɛ ɔhɔ ne de y'a yɛrɛ suwa karamɔgɔ fɛ a n'a ka kalandenw o waati jamanadenw b'a wele ko sufi bilali o baya kɛ wa a ye baya kɛ
Baya dɔrɔn tɛ dɛ ka karamɔgɔ kanu ka tila ka den tɔgɔ da karamɔgɔ muso fɔlɔ la Tɛnɛ ɛɛ min fatura min fatura wa den don a don yɛrɛ tun bɛ Sufi Bilali fɛ yen a don a kɛnɛ kan don min na a bɛ baya kɛ a ko karamɔgɔ ne bɛ e ka sira de kan n bi layidu d'i ma n b'i dɛmɛ wa ne kanuba kalanden foyi tɛ tugu ne nɔfɛ f'a ka sɔrɔ i ye baya kɛ Cheikh Sufi Bilali Jalo mais ne ka o ye jamakulu cɛ la jamakulu minnu ye baya kɛ ne ka tɔn donkan ye ka baya kɛ do donkan ye aa a ye ne dabali ban bon maintenant sa ne yɛrɛ e ye question min poser ne kun na ne yɛrɛ y'o minɛ de bɛ yen la de bɛ yen parce que min bɛ halisa an m'a dɔn hakilitigiw n'i y'i sigi k'i miiri min bɛ yen halisa an m'a dɔn ɔ kumakan laban na welekan jumɛn b'i bolo LB ka ɲɛsin jamana faamaw ma parce que olu de ka kan ka jamana sariya a mana kɛ cogo o cogo parce que i ye kuma dɔ fɔ Mohamed Maki Ba y'a fɔ conférence la ko yanni nin ko in cɛ yanni futinɛ in ka wuli kabi sɔmi kɛra a la u ye wele bila parce que kulu dɔ sigilen don k'a fɔ cɛbɛn ni kanbɛn kan na ko premier vice président Konta yɛrɛ de y'u ɲɛmɔgɔ ye u y'a ɲini a fɛ u ka sigi ka kuma yaasa ni futinɛ fini nɔgɔ ka ko so kɔnɔ yan'a ka kɛ mankan ye ɔ wele jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin jamana faamaw ma
wele min bɛ ne bolo ka ne ka kuma laban jamana faamaw ma o de ye jamana faamaw ka u jɔ u jɔyɔrɔ la k'u jɔ u jɔyɔrɔ la dɛ n'o tɛ Mali tɔ tɛ bɛrɛ ye bilen dɛ o cɛ bon faamaw ɲɛ b'a la fɛn fɛn jigiya o jigiya b'an ye ni u bɛɛ lajɛlen y'o fɔ o ye Cheikh Ousmane Madani Haidara u yɛrɛ bɛɛ k'u bɛɛ bɛnna a kan Haidara n'a tun t'an cɛ la fo ka b'a sɔrɔ Mali ko ten wa ni Haidara ko Ansaridenw a ye taa jaabi su nɔfɛ
ko k'an ka sabali de a y'a fɔ A ko ko malien bɛɛ ka sabali don min na Kɔna bɛ minɛ Haidara de dugawu kɛ ko bi u ye dadigi k'an na anw ye kɛlɛ victoire sɔrɔ tɛ kelen ale ka wele bila bɛɛ ma bɛɛ ka wari nafolo bɔ ka sɔrɔdasi dɛmɛ wa a fɔlɔ y'a bɔ fana o tɛ kelen dix millions Haidara de tilala tuguni Ɲɔnɔ problème in na sisan san san ka haut conseil mɔgɔw wuli mugu ni kisɛ cɛ la ka taa kuma u ni ɲɔgɔn cɛ pour que joli ka jɔ ka wayi joli ma jɔ ka waati kɛ kɛra mais don min a fɔra ko État ma o hali ta koli don min a fɔra ko État ma o bɛnkan yɛrɛ kɔni joli ma tila ka daminɛ tuguni joli mɛn
a y'a seko kɛ Ayidara de ye jamana in yɛrɛ ye bon mɔgɔ min bɛ yen ni ala y'o d'a ma ka garijɛgɛ di a ma k'a ye hali bi jamana ko bɛ yen bɛɛ kan k'o tigi minɛ wa k'u tɛ jamana ka bɔ mais an mana ye hali ni Ayidara ko man di ye mais jamana in kɔni ka d'an bɛɛ ye jamana an bɛɛ b'a fɛ ni mɔgɔ dɔ sɔrɔla ka ban ko bɛɛ bɛ min lamɛn ni min ye min fɔ bɛɛ bɛ to ka taga n'o ye a yɛrɛ jɛnn'a ka hakɛ kɔ a fa bɛ kɛ ka nɛni a ba bɛ kɛ ka nɛni a ka nafolo bɛ kɛ ka bɔ ka don jamana ko la mais a t'o tigi minɛ o kan ka minɛ Pour que jamana ka se ka basigi jamana ka se ka bɔ nin degun in kɔnɔ bon o la an bɛ wele min da an ka faamaw ma anw m'a fɔ u ka sanu di Ayidara ma anw m'a fɔ u ka wari di Ayidara ma mais u ka jamana baara kɛ ni tilennenya ni laadiriya ye k'u kɔlɔsi mɔgɔ bɛɛ t'u ɲin ye dɛ Parce que mali faamaw m'a faamu mɔgɔ min bɛ se ka jama bɔ ka taga yiri kɔnɔ olu bolo de k'u y'u ɲin ye mais mɔgɔ min bɛ toujours ni ko kɛra dɔrɔn a ye bɔ ni ko kɛra a ye bɔ mais a t'a sigi ka ko dilan ni hakili ye a sigi ka kuma n'a an fɛn o fɛn bɛ kɛ kɛ ni an sigira ka kuma solution bɛ sɔrɔ a bɛɛ la a bɛ sɔrɔ mais bɔli ye mun dilan Ɛ minisiri bɔra sisan ka taa fara ninnu kan procureur ye mun fɔ? Anhan. N'a kun sera ale ka bureau la, ale kun b'a don kaso la. Anhan. Parce que a ye sariya sɔsɔ. Anhan. Mɔgɔ tɛ sariya kɔfɛ. Anhan. Ɔ n'o kun kɛra dun? Aa a bɛ kɛ tiɲɛni ye. Fitinɛ ma wuli. Fitinɛ wulila. Mais ni minisiri kun tora a sigiyɔrɔ la. Anhan. Ka ko dilan ni hakili ye. Anhan. An kun bɛ se yan.
Ayi.
Bon an bɛ min fɔ faamaw ye u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. Faamuna.
K'u jɔ u jɔyɔrɔ la. Faamuna. Ninnu kelen t'u dɛmɛbaa ye dɛ. Anhan.